On that day, the boy who became High Chief Charles Orimili Ogugua was born to Chief and Iyom Ekwegbelu Joseph Ogugua of Umudiana Umueri Okebo community of Anambra East Local Government Area of present-day Anambra State of Nigeria. My real name, ịgwa gị eziokwu, nne m na nna m gụrụ m bụ Charles Orimili Ogugua.
Oh.
oh, one of my brother, uh, eh, nna m ochie mm, Chief Imoya Awu mm, ọ nyanwa coil that name from Orimili mm, to Oshimili mm, oge mụ na ya nọ because oge nna o nwere oge oge a mesị mụ na ya nọ dị mago as brother mm, so o wee o wee tuve m Oshimili ọ nya ka e ji malụ m na mmụọ mm, Oshimili ị ma na ọ nya bụ instead of orimiri na na delta area mm. Oshimili ka ba na wee sị m rapụ rapụ na o nwego onye na- na-aza orimiri ka m zaba Oshimili Mm. ọ nya bụ my my title name Mm. eji malụ m na High Chief Charles Ogugua was to say many years later that he did not believe in watching masquerades from one spot. Eh, being somebody ana m- enwe m

At the Holy Trinity Primary School. Onitsha ka m jelu my primary school. Eh, Onitsha ka m jelu my primary school. Agụrụ m akwụkwọ na Holy Trinity Primary School Onitsha. Ebe a ka m gụlụ akwụkwọ tupu aya Biafran and eh, Nigerian War ewee bido.

m wee relocatie m wee solu my uncle na Lagos my uncle na-alụ ọlụ oge ama na post and telecommunication P&T mụ na ya wee wee biri my father bụ an engineer na Pontu oge aka my father bụ na-alụ ọlụ na Pontu as an engineer ava pa m bụ Chief Joe Ekwegbelu Joseph Ogugua so m wee naba mụ na my uncle wee yiri wee naba Lagos na 1970 m luzie Lagos wee complete my primary education na St. Teresa's eh, Primary School, Apapa, Lagos. Ebe a ka m gụlụ. M gụlụ my primary school, nwee my first leaving certificate na St. Teresa's. Sizie na St. Teresa's, oge m finishi my primary school, maka ada enene aw- ada enene common entrance na n'ibe na my uncle sị na m ma eje na east ka m gụọ my secondary school so m wee nata ebe a wee jekwe wee complete kwe primary school ọzọ na primary 6 so that could enable me inene common entrance wee gụ- nachia back to holy trinity once more ewelu m wee nenekwa another common wee nene common entrance through primary 6

from there ka m gụlụ two years ewee postu anyị to Enugu Government Technical College Enugu na Government Technical College ka m nọzi wee gụtọpụ wee nwee my certificates uh, City and Guilds of London my trade test ebe a ka m nọ wee mee ya emere m automobile as my course that place wee mezie some courses

oge m dị young adịrọ- arara m ụdị nwa Mm, adị m very slim mm. but to tell, tell you the truth I represent m Anambra rinne na hockey apịalụ m hockey rinne Is that enwere m so? some medals and certificates oh I- um, ọgụ nwa a nụlụ na ọgụ ọgụ Ụmụeri Agụleri na Ụmụeri Mm, nya nwa mebisili m ive mma egbenetasịrị m hangịsị ya na palọ pam mm. ehe enwere m medal representilụ m oge a nọ Government Technical a na-apịa eburu anyị oge that was oge avụ na-ekwu bụ oge east east central state yes yes representilụ m rinne apịa m hockey rinne mm. yes ọ nya my hobby mm. egwu mamago ọ dị m n'arụ ịghọtago mm. yes i can use hockey stick to display maka ịkpa ive e ji ya ọkpa akpa mmadụ

you don't just go into the company e weta gị form na school i filie ebe a ka a nọ kpotelu anyị form dịsị eh, state dịsị iche iche port harcourt ebe ọ bụla ekposi ya na table i chuzuo obodo ị chọrọ ije m wee chuzuo Lagos because enwere m mmadụ ebe a nya my uncle ghọtago nenezie eh, jee ebe a filisie form wee kpoluzie bụ ndị nke Lagos wee kpọọ m

detergent department ndị na-eme ncha ncha e ji asụ akwa elephant that time bụ elephant ka ọ bụbu dị ncha m na-agwa gị gwa so ebe nwa ka m nọ wee wee na-alụ eh, being somebody enwe m ana m alaik enwe m prospect ana m ala apụchọ ana m alaikirọ ịkwụ ovu ebe ekili mmanwụ wee lụ ebe avụ for another two years wee vụ advertisement

so m wee putuo na Concord Concord newspaper ka m vụrụ that advertisement wee apply ya m apply ya ba wee kpọọ m for an interview m wee pass ya as an assistant manager mgbe ahụ ka a na-eme interview ịghọtago a na-enere anya na onye pass pass so ejezie m je interview pass ya wee were m n'ọrụ m wee lụwa m wee lụwa ebe ahụ lụwakwa ebe ahụ ebe a ka m nọkwa na-alụ anya m dịkwa n'ịpụkwa

tinyekwa akwụkwọ again na na paper newspaper ka m fụkwara that eh, newspaper. Ma ọ that time bụ na newspaper ka vacancy bụ na newspaper ka anyị anyị na-enweta ife a niile then m wee apply kpara m na be ife m na-agwa gị ife a bụ na eh, ebe 19 eh, eh, 1999 1999 stroke 2000 ezikie ebe a ka m nọ wee lụọ na-alụ wee lụwazịa ọlụ anọ m e- ọdụ ebe a as a manager ewere m n'ọrụ as a manager na Kanko Food milk milk company both tin and the and the powdered milk ehe but the difference bụ na we can anyị na a na-ebutela anyị ya a importụala anyị ya anyị a canụzịa ife ọ bụ na esi esi esi ife na bụ eh, Denmark ebutela anyị the the milk anyị a can ya as a manager so ebe a ka m lụgidesiri m wee jee bidosie my own company

1988 ka a nụrụ nwaanyị mụta ma afa nwunye m Comfort Oyiadị ọ ndị be oyi na mgbago a nụrụ nwaanyị na mgbago ehe, ndị be Oyiadị ehe, ma Ogugua ka ọ na-azazi kịta ehe, Chukwu nyelụ m aka immediately pụta na 89 a mụọ ada m my first daughter plus uh, ọ nọ ọ nọ Lagos ọ finishigo masters ya ka ọ na-achọ ka ka ọ jee ọ chọrọ ọ na-akwado obodo oyibo na ka ọ jee mas- jee mee masters ya ya tọrọ nke nwoke Charles Junior a na-akpọ Charles Ogugua mana ọ Junior ka ka ọ bụ anyị na-akpọ ya ehe ka ọ nọ China with family ya ọ nụrụ nwaanyị onye China nwee company nke ya o nwere company nke ya na China yes nke anwa bụ Charles tọsịa Onochie Onochie Ogugua ọ nọ Ghana nọ na University of Ghana na-eje akwụkwọ ehe ebe a ka ọ nọ third year nya ka ka ọ nọ na na na na Ghana ebe a ka ọ nọ Chukwu mere m mụta ụmụ na ụmụ na-atọ ka m mụta Yes. That is until the travel bug came calling again and he took off for Europe. ebe m- n'ebe m nwee company m bụ na trade fair trade fair co- eh, trade- trade fair dị na Lagos ebe a ka m nọzi lụgidezie ọlụ I mean nọzie on my own ebe a ka m nọ megidezie wee jebezie Germany Germany ka m nọzi for complete 8 years But not even Europe could quench the wanderlust in this adventurous soul. After eight years in Germany, it was back to Nigeria.

One thing that speaks in favor of settling down finally in Umueri is the influence of the charismatic traditional ruler of Umueri, Okebo. Igwe Sir Bennett Izuchukwu Emeka. Okebo. Mụ na ya nọzụzi e wee mee mụ e wee mee mụ one of the cabinet members wee bụrụ one of the cabinet members e nwere na Umueri. From there apart from that, emesi wee wee mezie wee were eh, chọwazie oge a ka e chenjiri ndị ndị CTC ya caretaker committee ehe e nwego ndị pụlụnụ e wee rọrọ m na m eso member of the caretaker eh, eh, committee mana before then e welu a sị na a chọrọ ka a rọpụlụ ndị ga-arụrụ anyị ọlụ asị ndị ga-abụ kedịbara electoral committee a rọlụ some of us eso m na ndị a rọlụ as eh electoral ka e wee nwee e wee e wee mee wee nwee ọlụ ndị ya-alụ ka e wee nwee the real Umueri general Held down with responsibilities. Garlanded with honor.

ana m agị ya- ana m eji ọkpa Mm. agị ya 30 times ịghọtago Mm. mgbe be m be ma eh, mgbe anyị okili n- m gaa ya okilikili Mm. ehe ọ bụ na ọ mbọsị m nwere fọ- e nwe function mụ na igwe ya Mm. ya eje ebe mụ na ya iri je because High Chief Charles Ogugwa looks to s- put down his roots and find rest for his feet. But will he want to take it back? Ekwe- eh,
bụ ive na-enye m joy today ịgwa gị eziokwu bụ ụmụ m m mụlụ rana God Chukwu nyere m aka m wee nụọ nụta nwaanyị then mụta ụmụ ụmụ naatọ Chukwu nye m ụmụ naatọ ịghọtago and secondly obodo oyibo m jelụ wee vụ ịghọtago mala ive ibe dị iche mm. ehe jee vu vu ive wee natazi obodo a mm. the third one bụ ee eh, they draft m into this cabinet yes nnọ igwe bụ igwe oh. arinze ya bụ ekene dịlị igwe oke ebo oh. eh, yes oh. igwe oke ebo nke mbụ na Umueri ana m ekene ekene eh. cabinet member ka m bụ nwee certificate ya as a eh. cabinet eh, member mana kịta o nwere ive bụ na a na-achọ ka ekpube gị okpu ka echie gị echichi n'ava ni ị na-aza or thereabout ọkwa ị ghọtago hmm. ehe so na ọ bụ ive ịtụnanya n'ebe m nọ and obi bụ m sọ ọcha ọ nya ka m ji asị gị na ana m ekene igwe oke ebo His Royal Majesty igwe Bennett Emeka Izuchukwu Emeka JP ana m ekene ya ịchoose m na one of the people a ga-echi echichi so obi bụ m sọ ọcha yes

ya abịalị gị olili a ichọeli kedu ive bụ ozi ị na-ezi ve gị Eh, ive nne- eh, ozi m na-ezikwa n'ebe bụ ndị na-abịa ndị ikwu na ibe m ana m asị na na chukwu ya egozi ve ọbịbịa ba ya abịa on the 17th of eh, 17th of eh, eh, s- eh, September ịbịa witness na a na-achọ ka ya ya echie m na chukwu ya egozi ve na ọkpa ba ji wee bịa na va na-ana nke va ya eji wee naa ya aka mma karịa ọbịbịa va bịara ogologo ndụ na arụ isi ike ka m na-ekpe m na-ayọ n'isi onye ọbụla ka chukwu gozie ve
Daalụ. We here at Upper World TV rejoice with one of the founding members of the Center for Research in Igbo History and Culture,